Mzimayi akakukondani kwambiri amapanga zinthu 7 izi. Chinthu choyambirira chimene amapanga, they listen to you with genuine attention. Mzimayi akakukondani kwambiri amakumvetserani mwatcheru. Sikuti amangomva to respond iyayi, komano amakumvetsetsani to understand, kuti amvetsetse chimene inuyo mukufuna. Komanso she remembers details. amakumbukira amakumbuka ma details china chilichonse chimene inuyo munayankhula munamuuza amachikumbukira chimenecho in detail komanso mzimayi akakukondani kwambiri mkati mwa genuine attention she notices tone changes amapanga notice inuyo ngati mwasintha mwina mwake muzaone azimayi ambiri amakhala ma expert amadziwa mwamuna wawo akasintha kuti mwamuna wangayu pali china chake chimene chikuchitika sikuti ndi chani sikuti ndikuvuta yayi komano ndi chikondi chambiri pa inuyo komanso they take your concerns seriously zinthu zimene inuyo zikukukhuzani or mwina mwamuuza kuti ichichi sichimandisangalatsa they take it seriously and they change chinthu cha namba 2 chimene azimayi mzimayi oti wakukondani amapanga kwambiri ndi chimene timati they want to be seen by your friends and family muzaone azimayi ambiri oti oterewa amafuna kuti she values being recognized in your world mzimayi oti okukondani kwambiri amafuna nayenso apangidwe recognize mu ka world kanu inu muli ndi anthu amene mumakonda kaya ma best friends amafuna adziwike kwa anthu ngati amenewo kaya muli ndi azibale anu kaya muli ndi makolo anu ma sisters anu azigogo anu iyeyo amafuna kuti a- anthu onsewo amutani amudziwe sikuti ndikuvuta or mwina kungofuna attention yayi komano ima it's a big sign kuti mkaziyo ndetu wakukondani kwambiri so she is willing to build relationships with the people who matter to you amafuna nayenso apange ubale ndi anthu amene amapanga matter kwambiri kwa inuyo chinthu cha namba 3 she is willing to sacrifice for your happiness mkazi woti wakukondani kwambiri amapanga amapanga sacrifice and izizi amazipanga bwanji she does it by intentional compromise kugonjera zinthu zina kulolera zinthu zimene iye akufuna zisachitike bola za inuyo zichitike kaya nthawi yanu kaya ndi comfort yanu kaya ndi convenience yanu amalolera zake zisafale komano zanu zitani zitheke komanso your well-being matters to her mkazi woti wakukondani kwambiri well-being yanuyo akamakuonani inu mukusangalala iyenso amakhala kuti akusangalatsidwa nazo kwambiri chinthu cha namba 4 chimene mkazi amene wakukondani kwambiri amapanga they protect your dignity in public mzimayi ameneyo amakhala woyambirira kuteteza ulemerero wanu pa gulu so she respects your image amakudefendani amakubakirani and speaks well of you kwa anthu ena komanso pa nthawi imene inuyo musali present she always make sure kuti she defends you komanso she protects you komanso mkazi amene wakukondani kwambiri zimene amapanga cha number 5 they support your growth and purpose amapanga support kukula kwanu so amakulimbikitsani inuyo pa progress yanu ngakhale kuti iyeyo sikuti akufuna that komano as long as akuona zoti zikupangitsani inuyo pokhala mwamuna wake kuti mupange grow amakulimbikitsani zimenezo amakulimbikitsani patience amakulimbikitsani discipline zinthu ngati zimenezozo komanso chinthu cha namba 6 chimene mzimayi wakukondani kwambiri chimene mungazadziwe kuti wakukondani kwambiri chimene angakupangireni they stay emotionally present during difficulties nthawi imene inuyo mukudutsa mnyengo zowawa mzimayi ameneyo amakhala nanu so chikondi chawo sichimapanga disappear pamene zinthu zanu sizikuyenda kaya mwachosedwa ntchito she always there kaya mulibe ndalama muli maluzi she always there kaya mwina mwake mwamangidwa ku polisi she will come kukubweretserani zakudya kupangani support munjira zosiyanasiyana iyeyo amakhala ndithu engaged instead of emotionally withdrawing she doesn't withdraw at this time kaya mwadwala she will make sure she check up on you komanso akubweretserani zinthu zizo zimene inuyo mukufunikira during this time chinthu cha number 7 chimene chomalizira chimene mungazadziwe kuti mzimayi wakukondani kwambiri they choose you consistently not selectively amakusankhani inuyo nthawi ina iliyonse osati mosankha osati kukufunani if muli ndi ndalama kapena muli ndi zinthu zina zake iyeyo amakhala nanu popanda uh, zina zopatsa kukhala kuti palibe koma she always be there for you chifukwa amadziwa zonena kuti genuine love shows in everyday actions kuti zochita zake za tsiku ndi tsiku ndi zimene iyeyo angaonesere chikondicho kwa inuyo osati during ma